baasi tɛ baasi tɛ alhamdulilayi rabil alamina a barika ala ye an bɛ ala fo ka ala tanu ka an ka kira belebeleba kan kisi ni nɛɛma b'a ye n'o fɔ anw anw tɛ bɔ ka caya parce que an ka bɔli a man ca quoi i y'a ye parce que dɔw n'i y'a ye dɔw bɛ bɔ mɔgɔ caman bɛ yen de bɛ video kɛ in na mais anw dayirimɛ t'a la anw ta ye kanu de ye ni kanu ye fɛn min faga dɔrɔn o ma jufa IBK kanu o b'anw bɔ IBK diyanye o b'anw bɔ hali ni fɛn ma di an ma parce que an ye IBK kanu donni min kama an t'a kalama ko fɛn bɛ sɔrɔ a la yɛrɛ ni adamaden kanu fɛn kama ni fɛn banna dɔrɔn i b'i mabɔ a la ni adamaden kanu k'a ka di ni kun ye hali ni fɛn t'a bolola la a b'a bolo a t'a bolo dɔrɔn kanu tɛ furasi papa IBK n ma jɔrɔ alihamdulilayi ni n ko ko n ma jɔrɔ n ma kaba k'a fɔ ko n ma jɔrɔ dɛ papa IBK n ma jɔrɔ i la n b'a dɔn hali i kunsigi den kelen IBK i kunsigi den kelen ni maga kɛra a la mali territoire kɔnɔna na ɛ IBK a bɛ gɛlɛya IBK n b'a dɔn barika b'i kɔ e ye barikatigi de ye IBK duwawu bɛ kɛ sama ye siko de la sa sama duwawu bɛ kɛ sama de ye siko la mais duwawu tɛ kɛ sama ye barikako la sa sama n'a ka barika de bɛ wolo IBK e ye barikatigi de ye IBK i bɔra kolobaw de la koloden tɛ se k'i gun IBK e ye danbetigi de IBK danbentan tɛ se k'e gun IBK e kabilatigi de kabilantan tɛ se ka IBK k'i ka b'i gun IBK n tɛ dugawu k'i ye k'ala ka sabali di dusukolo ma IBK ala kana sabali di dusukolo ma n b'a fɔ ni hakili fɔli de ye mɛ n bɛ n ka kuma fɔ n b'a interese kodɔnnaw de la n tɛ n ka kuma interese kodɔnbali la parce que kodɔnbali tɛ fɛn faamuya diɲɛtigɛ tagafan n'a nafan na ale ta ye min dɔn n'a ye mankan mɛn yɔrɔ min na dɔrɔn a b'a kun ɲɛsin yen ne ma IBK n bɛ ala deli k'ala k'i sɔn sigiɲɔgɔn ɲɛnɛma na sigiɲɔgɔn ɲɛnɛma ala k'i sɔn o la IBK mɔgɔ caman bɛ ka dugawu kɛ k'ala k'i sɔn sabali la mɔgɔ caman ka dugawu jaabilen don i ma dɛ mɛ ne kɔni bolo dugawu kɔni tɛ k'u b'o kɛ tuguni k'o dabila a ye dugawu kɛ i bɛ ɲɛnɛma na ni ala y'i sɔn sigiɲɔgɔn ɲɛnɛma na dɔrɔn IBK ɛ hali n'i sabalilen tɛ i bɛ sabali parce que ni kun ye fɛn min a bɛ maloya IBK n b'i fo k'i ni doniba ta i ni fɛn girimanba ta ee IBK IBK bravo IBK i ni doni giriman ta ɛ e, anw fa IBK i ni doni girimanba tali IBK i bɛ ka doni giriman min ta ala dɔrɔn de bɛ se k'i k'i se nin doni in kɔrɔla la quoi IBK nɛgɛ man girin yiri man girin bɔgɔ man girin IBK hadamaden mɔgɔlankolon de doni ka girin mɔgɔlankolon doni aa ni ala ma fara i kan mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔlankolon doni ta IBK i fo koyi ee ala IBK i fo e ka masaya kɛra wagati min kɔnɔna na kɛ o y'a sɔrɔ kodɔnbaliw bɛ ka olu bɛ a olu bɛ ka olu bɛ ka olu bɛ ka tagafan faamuya diɲɛtigɛ la u ma faamuya u ma bɛɛ faamuya u ma kɔmanse ka don faamuyali yɛrɛ fana kɔnɔna na e ye baburama i tile bɛnn'olu le tile ma koyi ee ivoiriyɛn ɲuman na ya ko baburama ee IBK i fo IBK i ye dɔ kɛ dɛ dɔ kɛr'i la dɔ fɔr'i ma aa baburama i ni foli ka kan baburama e jamana bɛnna kodɔnbaliw kɛtɔ ka don kodɔn kɔnɔna la ee ala IBK e jamana bɛnna mɔgɔ minnu ma hakili dɔgɔmanintigiw kɛtɔla ka faamuyali dɔɔni sɔrɔ u ka hakili dɔgɔmaninya kɔnɔna la ee baburama i fo baburama e jamana bɛnna de bɛɛ de ko k'ale bɛ fɛ mali maliden bɛɛ de ko k'ale bɛ fɛ ka mali mara baburama i fo wala i bɛ fo de k'i k'i fo mɛ n b'a dɔn barika b'i la e ye barikatigi de ye walayi ala yɛrɛ de y'a ka barika bɔ dɔ ala yɛrɛ de y'a ka barika dɔ don e IBK la ne b'a dɔn i bɛ s'a kɔrɔla la hakili dɔgɔmani ninnu kɛ baburama i bɛ s'u i bɛ s'u tacogo la ala ala t'i dɛsɛ a la fiyewu kana siran dɛ kana jɔrɔ kana tamakiya IBK i bɛ ala de bolola la i tɛ jɔn si bolola la ala min y'i dan ka fanga in di i ma dɛ u yɛrɛ ɲumanna ko mali ye 18 millions d'habitants de ye IBK ala min y'i dan ka nin tigiya in d'e ma ka nin marali in di i ma a ala ma ɲin'i kɔ IBK i ka ala b'i fɛ dɛ i bɛ ala min bato a b'i fɛ

den bɛ bamu kɔ de la o n'aw pusɛrilama nana anw kɔ la dɔrɔn an b'aw bamu an bɛ tagalen den bamutɔla ɲɛfila la o ma nɔgɔn dɛ n'a bin ni i biri dɔrɔn a bɛ bin ɔ ni dun ye den bamu i bɛ den bamu ka fini ko aw aw bɛnnen don anw kɔfila de la anw kɔ de la sa y'aw da aw y'aw da papa IBK kɔ la a bɛ s'aw kɔrɔla la k'ala y'aw di a ma de k'a ka aw mara aw ɲinɛn'o de kɔ wa maliyɛn bɛɛ fa ni ko maliyɛn bɛɛ fa bɛ digi hakili dɔgɔmani tigini ninnu na kɔni ee baburama e jamana de bɛnna kɛ fali tun bɛ bin jalan de dun mɛ sisan fali ninnu bɛ ka bin sukaroma de dun bin lima aa tiɲɛ yɛrɛ la ni aw tɛna dugukolo nɛɛmu a nɔfila la a b'o to yen sinɔn cɛncɛn bɛ dugumala in na a ye bin jama a ye bin bin lima in kɛ a y'a ɲimi an ka tagalen dɔrɔn IBK n'i bɔra su an b'i kɔ n'i bɔra tile an b'i kɔ IBK n'o de fɔ dɛ ni kama tɛ sa i nɔfɛ mɛ IBK hali n'i donna diɲɛ jahanama kɔnɔna na IBK n bɛ don diɲɛ jahanama kɔnɔ i nɔfɛ n b'i kɔ de fo a dan n'o fɔ n ko IBK n k'i ka juguman ka di n ye kuma t'i ka ɲuman ma i ka juguman dɛ i kana i kana ɲuman yɛrɛ k'i ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔna IBK a bɛɛ kɛ juguman kisɛ bilen ye a bɛɛ ka di ni kama ye kuma tɛ IBK ɲuman min yɛrɛ kɛ an ka tagalen aa k'aw ko k'aw bɛ bɔ ɛɛ mamu duga ma se ma fɔlɔ min na le min fa de la n fa fa nafaman kɔni fa min ye waliden nadon mali ka lamɔden fa min y'aw lamɔ k'an n'aw bɛɛ kɛ kelen ye mali territoire kɔnɔna ne kan b'o fa de ma sa papa IBK awɔ a ɲɔgɔnna man ca papa IBK kana siran sa ɛɛ aw opposant barika bani aw tun ye combien de candidat ye candidat joli de tun bɛ contre papa IBK e ala sa a sɛbɛlama minnu bɛ n'olu ko k'olu bɛ faso jɔ aw ko tɛ sa ni kuma na dɔrɔn bɛɛ b'i yɛrɛ ye kuma kɔnɔna na ne kan tɛ bɛɛ ma mɛ kumatigi b'a yɛrɛ dɔn n bɛ ka n kuma fɔ ka adrese minnu na olu b'u yɛrɛ dɔn u b'u tagafan dɔn u b'u nafan dɔn aw mɔgɔ joli tun bɛ contre papa IBK aw bɛ min kɛ bi k'aw bɛ jama labɔ aw ka jama pusɛrilamani ninnu aw ka jama mikɔrɔbulamani ninnu e ala virisilamani ninnu aw t'a kalama ko IBK o vaccination kɛlen don IBK la aw ka virisi ninnu aw t'a kalama ko vaccination kɛlen don IBK la e ala sa ye dɔ ko la sa an sɛgɛnna aw ta ninnu na aw ta in tɛ taga yɔrɔ jan fosi de la jama virisilamani ninnu aw bɛ ka min kɛ ka jama virisilama ninnu nabɔ sisan mikɔrɔbulama minnu nabɔ sisan mun na m'o bɔ kani a mun na m'o bɔ kanpaɲi wagati kɔnɔna na an ka fara ɲɔgɔn kan aw farala ɲɔgɔn kan k'a b'a kɛlɛ aw dɛsɛra ɔ aw tila tilalen e eh, ala aw tila tila tilalen ee eh, ala opposant nagasilenba ninnu ne kan bɛ aw de ma dɛ zéro zéro virgule pourcent ninnu ne kan bɛ aw aw ta tiɲɛnenba mɔgɔ mɔgɔ barika bannenba ninnu ne kan bɛ aw de ma sa

i ta de y'i dakan ye ɔ aw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan aw ma se ka mɔgɔ min puse aw kelen kelenni aw bɛ aw bɛ mɔgɔ aw ka bɛ IBK puse ya a ye na le walahi a ye na a b'an sɔrɔ aw ɲɛfɛ an t'aw an t'aw kɔfɛ an b'aw ɲɛfɛ k'aw kɔnɔ de IBK ko la an b'aw ɲɛfɛ k'aw kɔnɔ an bɛ bɛɛ ka so yɔrɔ dɔn komi aw fana b'an bɛɛ ka so yɔrɔ dɔn cogo mɔn suka min na an b'aw ta yɔrɔ dɔn cogoya min na aw fana b'an ta yɔrɔ dɔn ten tɔ IBK ye tile de ye bɛɛ bɛ tile filɛ bɛɛ ka filɛli bɛ kun tile la mais ni tile y'a ɲɛ dayɛlɛ k'a jɔ mɔgɔ o mɔgɔ la bɛɛ b'i ɲɛ datugu IBK o de IBK ye tile de ye a ka filɛli tɛ kun aw si la aw opposant nagasilenba aw barika de bannen minnu bɛ opposant nagasilen dugumana na ka tagalen kɛ IBK ka filɛli tɛ kun aw si la ee aw bɛ dibi de la ee ala a y'aw fo koyi a y'aw fo dugu su dugutilama genge yeelen sɔrɔbaga aw bɛ yeelen sɔrɔ IBK de fɛ dugutila genge na aw bɛ yeelen de sɔrɔ IBK la IBK fa ka ɲi a ba ka ɲi IBK bɔkolo ka ɲi ɔ opposant nagasilenba minnu bɛ ka bila IBK la an k'a ta sa an ka président yɛrɛ an k'o bɔ yen sa parce que o ye terre à terre de aw ɲɛkɔrɔla la aw yɛrɛ ɲɛ b'o la sa IBK bɛ palais kɔnɔna la a k'aw bɔkolo lajɛ sa aw do k'aw kinibolo lajɛ k'aw numanbolo lajɛ sa n'IBK ɲɔgɔnna bɛ aw minnu fa den na aw fa den n'IBK ɲɔgɔnna bɛ aw min fa den na a y'aw a y'aw kinibolo lajɛ aw k'aw numanbolo lajɛ n'IBK ɲɔgɔnna bɛ aw ba den na opposant nagasilenba ninnu ani fasoden jugu minnu faralen bɛ aw kan IBK ɲɔgɔnna bɛ aw aw jɔn ba den na san kɛmɛ san kɛmɛ a ɲɔgɔnna a ɲɔgɔnna kelen pe dɔrɔn de bɛ dilan ala ka masaya kɔnɔna na san tan o san tan ala b'a ɲɔgɔnna kelen pe dɔrɔn de dilan a ka masaya kɔnɔna na a tɛ komi a se tɛ alahu taala ye a se b'a ye ka diɲɛ bɛɛ kɛ masakɛ a se b'a ye ka diɲɛ bɛɛ kɛ faama ye mais ala tɛ se ka diɲɛ bɛɛ kɛ faama ye a b'a a bɛ mɔgɔ dɔw de kɛrɛnkɛrɛn kɛrɛnkɛrɛn n'ala y'i kɛrɛnkɛrɛn i kɛra kafiri i kɛra silamɛ n'ala y'i bila ka kɛrɛnkɛrɛn minɛn kɔnɔna na n'ala y'i bila ka faamaya minɛn kɔnɔna na n'ala y'i bila a ka setigiya minɛn kɔnɔna na i bɛ jamana de gouverner Ah, papa IBK. bravo, bravo. i ta in bɛ digi mɔgɔ o mɔgɔ la kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ba ma sɔn a fa ye i ta in bɛ digi o de la sa a muso mununen denw aw de bilalen don IBK la IBK ba sɔnna de sa IBK ba ma munu aw baw de mununen aw baw de mununa aw baw ma sɔn aw fa ye n'i ba ma sɔn i fa ye dɔrɔn i tɛ se ka IBK i bɛ ba IBK ba e nɔ e ne sinamuso tiɲɛ yɛrɛ la i t'i ta i ɲɛfɔ an ɲɛna sa n'a sɔrɔ su tun bɛ se ka wuli ka ɲininkali kɛ walayi ne tun bɛ ala deli de kɛ ala ka baburama ba su lawuli kɛ a ye ɲumanya min kɛ a k'a fɔ aw ba kolondentigiw ɲɛna ni da bɛ su fɛ bi ni se bɛ su ye bi kɛ ne tun b'a fɔ ko ala subahana watala ka baburama ba su lawuli dɔrɔn a k'a ka sɛgɛn a ye sɔnni min kɛ baburama fa ye kɛ a k'o expliquer aw ba kolondentigiw ɲɛnɛ an'aw fa kolondentigi ninnu ɲɛnɛ a b'a kɔnɔ ko masakɛ bɛ bɔ bɛɛ ka du de kɔnɔna na faama de bɛ bɔ bɛɛ ka du kɔnɔna na hasiri den wololen ninnu ɲɛngo den wololen ninnu ko tɛ dilan ɲɛnɛ ko duman tɛ ɲɛ ɲɛkɔrɔla la aa aw si ka jugu aw si in ka jugu kojugu walayi ni mɔgɔ min b'aw dɔn hali ka den wolo ni aw ye dɔrɔn aw si man ɲi e cɛw a ye ɲɛnawolomali kɛ sa walayi a y'aw ɲɛnawoloma musow la sa musoko yɛrɛ ye ɲɛnawolomali de ye a kana tugu muso kɔ muso min murutilen don sa a ye tugu muso kɔ muso min sɔnnen don a furucɛ ye muso min sɔnnen don aw ye sa aw bɛ star wolo komi IBK diɲɛ ma don o don aw cɛ bɛ min k'aw la aw b'a yira aw furu cɛw la ee ne cɛ filɛ ni tantɔ a bɛ ka min kɛ n na a tɛ ka n tɔɔrɔ a tɛ ka n tɔɔrɔ dangaden wololen ni su kura i ŋaniya juguden in b'i da i furu cɛ fɛ e bɛ star wolo wa hasiriden wololen i bɛ star wolo wa i dusukun nɔgɔlen bɛ k'i da i furu cɛ fɛ i bɛ star wolo wa e den bɛ se ka kɛ lolo ye k'a ɲɛ bɛ diya lolo kɛmɛ ni mugan de bɛ sankolo la mais papa IBK ye lolo ɲɛ dumanba de a ka lolo ɲɛ ka di kojugu parce que a ba y'a dilan ka bila a ye bɔ IBK kɔ sa a ye taa aw baw ɲininka sa ni min y'a ba ɲininka dɔrɔn i bɛ fara IBK la IBK kɔni aw bɛ ka bila IBK kɔ n bɛ ladilikan fila dɔrɔn de di aw ma a ye taga ɲininkali dɔrɔn kɛ n'aw ɲininkali kɛ dɔrɔn a bɛ fara papa IBK la a fɔlɔ fɔlɔ a ye taa dali masakɛ ɲininka ko mun de ye IBK kɛ anw mara masakɛ mun de y'anw bila IBK ka mara kɔnɔna la a ye ala ɲininka sa ala b'a kun ɲɛfɔ aw ɲɛnɛ na parce que aw ni ala bɛ ɲɔgɔn na n'aw tilala ala ɲininkali la kuma aw bɛ taga aw baw ɲininka aw bakolonba ninnu a bɛ taa aw bakolonba ninnu ɲininka ko n ba ko mun ye IBK ba tɛmɛ e la de a b'a f'i ɲɛna ko n den ko ko n ŋaniya de tun ka jugu n tun sɔn ne t'i fa ye n tun munu ne ne tun don quoi aa a ye dɔ kɛ munu na muso mununen don a ye dɔ kɛ munu na papa IBK ye tile de ye a tile a tɛ bɔ tilegan filɛ tantɔ yɔrɔ ɲɛ bɛ yeelen na an bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ na dɛ bon IBK ka tile ye 24 heures sur 24 heures de ale tɛ dibi dɔn parce que su bɛ k'aw fɛ ka dugu jɛ aw fɛ mais ala ka masaya yɛrɛ kɔnɔna na ala tɛ su ko IBK fɛ a tɛ dugu jɛ IBK fɛ IBK bɛ tilegan de la wagati bɛɛ lajɛlen na aw tɔ bɛ dibi la trois heures du matin na tuma min na kɛ trois heures du matin dibi kɛ n'aw miseli bɛ k'aw sen sɔgɔ n'aw bɛ ka miseli mɔmɔ k'a bɔ aw sen na kɛ o wagati y'a sɔrɔ kɛ IBK bɛ ka miseli de tɔmɔ kɛ k'a bɔ a tɛmɛsira la aw tɛ fɛn suguya kelen ye aw tɛ fɛn suguya kelen ye kalite kelen t'aw ye ala ye tile bɔ IBK ka so kɔnɔna na su 3 heures du matin 3 heures du matin IBK tile bɔra IBK ka so kɔnɔna depuis su 3 heures du matin aw tɛ kelen ye sa aw tɛ kelen fan si ye n bɛ min fɔ aw ɲɛna lamɔden ninnu lamɔko jugu den wololen ninnu aw lamɔko cogo ma ɲɛ dɛ maliba y'aw bɛɛ ta maliba ye denba ɲuman de ye a kɛra maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛra mɔgɔ mɔgɔ lamɔna mali territoire kɔnɔ mali maliba y'aw bɛɛ ta min ye mali sɔrɔ a fa fɛ o min ye mali sɔrɔ a ba fɛ o min yɛrɛ ye mali sɔrɔ tɛmɛsira sira yɛrɛ fɛ maliba y'aw bɛɛ kɛ kelen ye a n'a den a y'aw bɛɛ kɛ kelen ye o de y'aw bila an na o de y'a to mali ka kelenya de y'a to aw ni aw aw sidɔnbaliw da da bɛ faso jɔ ko kuma na sinɔn aw dɔw yɛrɛ bɛ yen aw ye tɛmɛ tɛmɛ senfɛla aw y'o denw de ye aw minnu baw ka tin wulila aw la n'a sɔrɔ aw baw tun bɛ fɛ ka mali traverse ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ ni aw ba y'aw aw fili mali territoire kɔnɔna na kɛ k'aw kɛ maliyɛn ye kɛ aw minnu ye maliyɛnya sɔrɔ aw baw tɛmɛtɔ la kɛ n'aw baw ka tin wulila n'a y'a aw aw seri k'aw fili mali territoire kɔnɔna kɛ k'aw fili maliba in kɔnɔna kɛ voilà maliba ma ban aw la dɛ mais o bɛɛ n'a ta aw bɛ maliba in kan o bɛɛ n'a ta aw bɛ maliba denw kan han aw baw ka taa aw fili mali kɔnɔna la mali k'aw ta k'aw lamɔ ka sin di aw ma komi a wolodenw k'aw lamɔ komi a taw mais aw ko k'aw tɛ maliba den ɲumanw fɛ an tɛ jigin aw la o k'a fɔ k'an bɛ jigin aw la ka taa fo yɔrɔ jan fɛ an tɛ jigin aw la ka taa fo yɔrɔ jan fɛ parce que aw tɛ fɛ ka baara kɛ aw fugaden donna aw b'aw sigi de e n ye nin kɛ perezidan ye n ye kanpaɲi kɛ perezidan ye e kanpaɲi kɛ perezidan ye perezidan de y'i wele k'i ka taa kanpaɲi k'a ye a y'i wele k'i ka taa kanpaɲi k'a ye o tuma ne tun ye kanpaɲi k'i fa i b'a fɔ k'i fa ka dɔ de k'i ye i bɛ tilen ka baara k'i fa ka du kɔnɔ i bɛ tilen k'i fa ka i fa ka bɔgɔmugu n'a ka cɛncɛn cɛ a bɛ kɛ so ye o mais i fa t'i ba bulon kɔnɔna na o i delila k'a fɔ k'i fa k'i fa ka bɔ a ka du kɔnɔna ko parce que k'i ye bɔgɔmugu cɛ k'i fa ka so jɔ k'u bɛ i fa dɛmɛ ka so jɔ k'a m'i ba bila kɔnɔna na han hakili tiɲɛlen kɔrɔba ninnu ibk ye mangoro mangoro ju mangoro mɔ kelen pe min bɛ mangoro ju la dɛ n'aw ɲɛ b'a la n'a nege b'aw da la kɛ n'a bɛ fɛ k'a bila aw kɔnɔbara kɔnɔna la kɛ n'a bɛ fɛ k'a kunun de kɛ ibk y'o de ye mɛ ibk kununtɔ la ibk bilatɔ la da kɔnɔ k'a bɛɛ kunun ka bila kɔnɔbara la aa mangoro geren caman bɛ jigin dɛ walahi mangoro geren caman bɛ jigin ibk ye mangoro mɔn a kelen pe de ye mangoro mɔlen mangoro ju ju la mangoro tɔ bɛɛ geren aw ɲɛ bɛ bilemani min na sanfɛla la nin tatɔ nin kɛ aw ɲɛ bɛ mɔlenni min na sanfɛla la tatɔ nin kɛ aw ɲɛ bɛ timiman min na sanfɛla la tatɔ de o ye papa ibk de ye mɛ a tatɔla de ye hey k'a don dabara kɔnɔna na o ye ko wɛrɛ de ye ni n bɔra yen papa ibk n bɛ dugawu k'i ye ala k'i simaya ala kana baasi k'i la papa ibk a bil'i kun na k'anw maliyɛn k'anw b'i kɔ hali n'a danna cɛba kelen ma cɛ kelen ma walahi n ye kali ala la ka bɔ n ka kalili kɛ kama mali bɛ jɔ hali n'a danna muso kelen ma muso kelen mali bɛ jɔ a bɛ jɔ a tɛ to nin cogoya in na diɲɛ kɔnɔna na parce que ala ma fili a tɛ fili tiɲɛ depuis ala ye diɲɛ da nkalon ma se ka tiɲɛ san tiɲɛ san wari tɛ nkalon bolola la mɛ hali bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ an ka mali kɔnɔna na ala ka barika don mali la ala ka mali kɔrɔta ala ka fugaden ninnu tali fanga ala k'olu di i ma papa ibk hakili dɔgɔmani ninnu tali fanga kɛ ala k'olu di i ma ni n bɔra yen n bɛ na dangaden dangaden min ba sara n'a wo bɛ ka bɔ fiɲɛ na dangaden min ba sara hali a ba su ma 40 jours dafa n'a ka dangadenya n'a ka jelimangodenya n'a bangera a la mamudu diko hasiriba in hasiriba min dalanfan kelen i b'a fɔ k'a nun b'a bo suma na ni hali ni ye mamudu diko dalanfan i b'a fɔ ko a dalanfan yɛrɛ b'a yɛrɛ fɔ a da b'a a yɛrɛ bo suma de la n tɛ mɛn hɛrɛ la hɛrɛ tɛ minɛ ɔ an y'i ka porte parole an y'a ka kumakan mɛn e de y'a ci o a yɛrɛ de nana a yɛrɛ ye volontairement o a bɛɛ bɛ anw arranger a bɛɛ bɛ anw arranger mamudu diko i ka porte parole ko ko IBK t'a mɛn dɛ k'a b'a ye de ko IBK b'a ye aa ee baburama dɔ kɛ nin bɛɛ la k'a ye n'a danna yeli ma

k'an bɛ k'a kɔnɔ n'a wolola min na a bɛ lakali i b'a ɲininka de ko mamudu diko i n'i ka porte parole n'i ka jamakulu yɔrɔ n ba ye n bolo bɔ sitanɛ denkɛ fɔlɔ kan na n t'o tɔgɔ don n da la n ba kama sinɔn n tɛ siran ale ɲɛ a b'o dɔn n tɛ siran a ɲɛ n tɛ siran a ɲɛ n ma siranyɔrɔ y'a la mɛ ala ye ala ye sababu de di a sababu kɛra n ba ye n ba ko ko n k'a tɔgɔ bɔ n da kɔnɔna n y'ale tɔgɔ bila o kan sinɔn ale ka garibudenninw mana fara ale kan ne tɛ siran ale ɲɛ ne tɛ siran e mamuru diko yɛrɛ ɲɛ mamuru diko a bɛna taga fɛn min kɛli la ni nimisa t'a kɔfila la n'aw tɛ nimisa mamuru diko a kana n'aw jɔ dɛ a ye taga a ye taga aw m'a fɔ ko coup d'état de y'a coup d'état aw m'a fɔ ko coup d'état de y'a mamudu diko aw ko ko 26 mars min tɛmɛna nin ye k'aw tun bɛna 26 mars ɲɔgɔnna dɔ de fɛnɛ kɛ IBK la mamudu diko n bɛ kuma kelen f'i ɲɛnɛ i k'a faamuya ni i hakili n'i kulo ye mamuru diko cɛ bɛrɛ ye saba de ye saba kamalenkɔrɔ bɛrɛ ye saba de ye e mamuru diko o saba n'o n'o n'o o dafali ko k'a bɛ dafa kamalenkɔrɔ min na quoi mamuru diko i b'a bili kun na kɛ k'o jiko o tɛ taa ko k'i yɛrɛ to yen mamuru diko kamalenkɔrɔ bɛrɛ ye saba de ye saba. a saba i bɛ fɔlɔ kɛ ka filanan kɛ mɛ sabanan mamudu diko hali n'o seko na n'o dili ma kɛ walayi mamudu diko o jiko tɛ taga k'i to yen i n'o jiko de bɛ tagalen ɲɔgɔn fɛ mamudu diko musa ni bala o jamana o ka kudeta o jamana ma diya aw la musa tile o kudeta o ma diya aw la ee ala mamudu diko ATT ka kude a ka kudeta o ma diya aw la ala n'o fɔ aw ɲɛna ko baburama tɔgɔ de ko sifilɛ yirinin aw tɛ ka taa k'aw bɛ taga IBK de la sisan ee ala baburama de ye koba kɛ koba kɛ burama ale de bɛ tiganinkuru kɛ daga kɔnɔna ko kunatɔ kɔtigi i kɔnɔ fa o la ee baburama i jo t'o la dɛ ale de bɛ kunatɔ kɔngɔtɔ to dɔrɔn ka warimisɛnnin fili k'a ka taga du k'a taga ta ko ka taa dumuni san ni o ye ɛ baburama i ye ko i ye koba kɛ dɛ baburama i ye koba kɛ dɛ hmm. i bɛ se ka hadamaden nege na ni ja yɛrɛ la ten to i n'ala cɛ e mana kunatɔ bila ko ka taga ale tigɛninkuru bɔ daga kɔnɔna na kɔni baburama e kɔni b'a fɛ kɔngɔ k'a faga de sa tigɛninkuru o bɛ ta cogo di kunatɔ yɛrɛ bolo la tan n'i y'a ka dara a bɛɛ bɛ jigin jigin duguma e ba vraiment e fa ka da don barama barama barama kalama de la ɔ mamudu diko i t'i da biri barama kalama na sisan sa i da biri barama kalama na sa mamudu diko i bɛ ka nin ni nin da ibk kan k'i bɛ i bɛ coup d'état kɛ ibk la mamudu diko a b'e ni alahu taala cɛ mamudu diko mamudu diko an t'a fɔ k'i den sa an t'a fɔ k'i i i neveu yɛrɛ sa mamudu diko n'an m'i si tunu mali territoire kɔnɔ na i b'a fɔ ko tu ɲamɔgɔden ye ibk yɛrɛ dɔrɔn k'i bɔ a la dɛ mamudu diko kɛ yɔrɔ aw bɛ ka kuma ka aw yɛrɛ kɛ i b'a fɔ komi aw bɛ koba dɔ de kunna mali territoire kɔnɔna na yɔrɔ ba mamudu diko walayi boli t'a ka jelimangoya dɔn walayi fo dɔgɔko dɛsɛ ka na ni dɔgɔko dɛsɛ nana ka boli to yen non sogo bɛ tobi de mais dɔgɔ boli bɛ kɛ tasuma de da ka sogo jeni nɛgɛ mais an tɛ sogo kɛnɛ dun n'i ye karisa sɔrɔ n b'i ɲɛ fila ci n'i ye karisa sɔrɔ n b'i bolo kari karisa n'i sɔrɔ n b'i sen kari ɛ aw bɛ delibaga ɲini de la aw yɛrɛ la sa 26 mars tuma o ma tɛmɛ o kɔrɔla la nin ya o tɛmɛna o aw tun ko k'a bɛn'o ɲɔgɔnna de kɛ o tɛmɛna ɔ an bɛ avril de la sisan a m'a fɔ ko vendredi noir a a bɛ noir bɔ a la parce que couleur noir ye fɛn min ye a cɛ ka ɲi kojugu a tɛ finman ta a t'a kɔrɔ dɔn finman ye bonheur de ye awɔ parce que ala yɛrɛ bɛ dibi de la ala yɛrɛ ye bonheur de ye ala yɛrɛ bɛ fin na sɔni ala tun bɛ jɛ la dɔrɔn an tun bɛ an tun bɛ dali masakɛ ye a bɛ dibi min na kɛ o ye fin ye kɛ a bɛ finman bɔ a la a b'a kɛ bilenman ye vendredi don aw bɛ ka ɛri min fɔ tantôt ni a bɛ dɔ fara ɛri kan pasike su mana commencé k'an b'u tɔmɔ tɔmɔ kɔ i m'a faamuya dibi kana don ka sɔrɔ ba yɔrɔ bamakɔ yeelen ko tuma dɔ la kuran bɛ tigɛ aw baw vazi de ye n'aw taara n'an ma a lajɛ k'a kɛ sɔgɔmadafɛlanin ninnu ye quoi i b'a dɔn coup d'état ninnu ka ɲi sɔgɔmadafɛlanin n'aw bɛ coup d'état kɛ ni juma jiginna dibi bɛ don mɔgɔ tɛ se k'u ka su ye kosɛbɛ o a kan'a dabila dɛ a kɛli ka di anw ye mɛ dɔ bɛ don filiya la e muso caman bɛ ni ni nin vendredi noir ko k'a bɛ kɛ vendredi nata la ii non patisakana walayi an ko ko 26 mars kɛ komi mali famana ka jeli bɔn Mhm, adamaden jeli mali famana ma dɛ maliba ko tɛ an famana ma yɛrɛ de komi n tere juguya de don kɛ an famana ma adamaden jeli ko tɛ komi anw b'a fɔ a y'a dabila a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan tɔ ne sabali tɛ yen tuguni komi aw dusukun kariyara kaban nimisa t'a kɔfɛla la aw mago bɛ adamaden jeli de la aw mago bɛ adamaden adamaden sogo de la a ka da dugukolo sanfɛla kan aw mago bɛ adamaden tulu de la a ye continuer n'a ye vendredi don ala k'o yira n na ee n'ala y'a kɛ ala kan'a kɛ ni ala y'a kɛ fosi ma tiɲɛ coup d'état ko tɛ ni ala y'a kɛ fosi ma tiɲɛ a tɛ ala bɔ a ka masaya la a tɛ fɛn fara ala kan a tɛ fɛn bɔ ala la hali ni mali bɛɛ sara vendredi don a tɛ fosi bɔ alawutaala ka alaya la maliyɛn bɛɛ ka sa ee mali ɲɔgɔnna joli bɛ ala bolola dugukolo sanfɛla kan mali ɲɔgɔnna joli bɛ alawutaala bolola ka dugukolo sanfɛla kan mali kelen bɔlen hali ni mali bɔra ala ka planɛti la vendredi don a tɛ fosi bɔ ala ka masaya la mɛ mamudu duwa tɛ fɔ aw kɔ vendredi don e eh, ala dɔ bɛ don filiya la hmm, a bɛ kɛ duwawu don in sa ka to a ma sa ii a bɛ kɛ su don in ka to a ma dɔ dɔ dɔ muso bɛ sa o bɛɛ b'a kɔnɔna na kudetan kɔnɔna na fɛn bɛɛ b'a kɔnɔna na dɛ an bɛ taa kudetan kɛ jamanatigi la komi sa a bɛ komi sa ni duden min ko sisan k'i to denmisɛnnin kɔnɔ k'i bɛ taa dutigi fagayɔrɔ duden caman kɔni bɛ sɔn ka sa o sababu la dɛ oh. caman bɛ don filiya la musow aw minnu cɛw ko k'u bɛ taga vendredi don k'u bɛ taa kudetan kɛ IBK la aw bɛ fɛn fila de ta parce que aw cɛw kariya la aw b'aw ka filiyafiniw a b'olu san ɔ muso minnu fana ko k'olu fana bɛ tagalen a kudetankɛyɔrɔ la ɔ aw cɛw fana olu b'a essayer k'aw kasangew sanni daminɛ parce que olu tɛ filiyafini don dɛ olu kɔni bɛ kasange kɔni san a b'aw mangɛrɛ wa ni jama yɛrɛ cayara kojugu yɛrɛ kɛ a tɛ kasange ko t'a la ko an b'aw ta de dɔrɔn dingɛba dɔ de bɛ sen dɔrɔn ka taa u bɛɛ fili a kɔnɔna na parce que wagati la sudon temps yɛrɛ tɛ mɔgɔ bolo la parce que maliyɛnw ka ca an ka ca sisan a bɛ fɛ dɔ ka bɔ an na yɔrɔ an ka ca sisan coup d'état in a kana dabila a ye na an ka taga an ka tagalen n'an tagara sisan dɔrɔn an bɛ lafiya ɔ oh, e eh, ala denmisɛnninw de ta ka gɛlɛnman sisan sa hmm, vendredi noir coup d'état ɔ oh, denmisɛnninw bɛ kɛ faritanin ye dɔw bɛ kɛ falatɔ ye bɔn ni min yɛrɛ fa n'a ba fɛnɛ b'a la n'o fa n'a ba sara o bɛ kɛ latimɛ kun kelen ye ɔ tubabu tɛna taga an ka denmisɛnninw ta farafinna kɔnɔna na sisan ka tag'u di donation na yɔrɔw la sisan sa denmisɛnninw bɛ ta ten sisan yɔrɔ o yɔrɔ denmisɛnnin ɲini de bɛ sen na o tubabula kɔnɔna na étant donné tubabu tɛ den caman wolo la o olu mago bɛ farafin denninw ninnu de la sisan u bɛ tag'u bila u ka so kɔnɔ k'u kɛ monima ye ɔ n'a y'o kɛ sisan o u bɛ ɲɛ o la jamana wɛrɛ minnu fɛnɛ bɛ yen sisan o bɛ diya guiniyɛn ninnu ye awɔ u bɛ tɛgɛrɛ fɔ ivoiriyɛnw bɛ tɛgɛrɛ fɔ burukinabe minnu sigilen bɛ europe ni etats unis kɔnɔna na ee dɔ ko ni dɔ ka ba ma sa dɔ ka na tɛ diya o olu bɛ refuge demander mali tɔgɔ la ka sɔrɔ u yɛrɛ tɛ maliyɛn olu bɛ kɛ jamana minnu yɛrɛ bɛ europe ni etats unis ni jamana wɛrɛ kɔnɔna na olu bɛ refuge demander minnu ye san mugan ni san bi saba kɛ n'olu ma papier sɔrɔ olu dɔw bɛ chance sɔrɔ nin occasion in na olu bɛ kɛ papier tigi ye a y'aw voyage an ka tagalen ko dɔ bɛ a ka jugu ne mɛ ko dɔ bɛ yen o n'i ka hɛrɛ b'a la dɔrɔn ala k'a latigɛ mais n b'aw hakili lajigin fɛn kelen na maliyɛnw maliyɛnw aw bɛ gɛri fɔ aw da la aw bɛ gɛri fɔ aw da la a bɛ fɔ k'an ka gɛri kɛ aw tɛ gɛri dɔn walayi aw tɛ gɛri dɔn n'aw bɛ gɛri dɔn n'aw b'a dɔn a b'aw kɔnɔ ko ni coup d'état kɛra mali territoire kɔnɔ k'aw bɛ yɛlɛ juru b'aw layɛlɛ sanfɛla la anw tɔw bɛ to dugumana la aw b'aw to sanfɛla la k'anw filɛ dugumana la yɔrɔ ah mɔgɔ o mɔgɔ bɛ aw minnu sigilen bɛ exterieur kɔnɔna na a kodɔnbali denya kuma fɔ ninnu na ee a ye mamudu diko soutenir dɛ a ye bɔ an ka taga kɛ tantɔ dɛ a ye bɔ an ka fɔ tantɔ dɛ aw fa bɛ aw ba bɛ a tɛ fɔ an si kɔ a su kasikan tɛ fɔ maliyɛnden si kɔ parce que maliyɛnden bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la ee i bɛ t'a sɔrɔ dɔ fa bɛ sa bi i b'a sɔrɔ n'i t'o burankɛ i y'o buranmuso ye koyi n'i t'o o yɛrɛ i b'a sɔrɔ k'i y'o teri ou bien i y'o sigiɲɔgɔn ye ɔ ni dɔ la min tɔɔrɔ n'o ka wui wayi o jatigɛ yɛrɛ bɛ min da e yɛrɛ kan kɛ bɛɛ b'a faamuya gɛri ko tɛ aw bɛ somali ɲininka ka rwanda ɲininka ka burundi ɲininka ka kongo kinshasa ka kongo pɔnti noir a b'olu a y'olu ɲininka sa an kana taa yɔrɔ jan yɛrɛ la sa a ye ivoirienw yɛrɛ ɲininka an senkɔrɔla in na dɔrɔn an kɔrɔla in na a y'olu ɲininka a y'olu ɲininka n'olu ye min explique aw ɲɛna a bɛ faamuyali sɔrɔ a la a kana dabila dɛ mamudu diko i n'i ka porte parole a kana dabila n'a y'a dabila an t'a yafa aw ma an bɛ ka aw kɔnɔ mamudu diko ne y'a f'e ɲɛna ne ye fɛn fila f'e ɲɛna mamudu diko ko barika tɛ e la depuis e ba sara e mamudu diko e wo bɛ ka bɔ fiɲɛ de la mamudu diko ne y'a f'i ɲɛna ko ala bɛ k'i lajarabi mais limaniya tɛ ka di i ma ala ka lajarabili kɔnɔna na walayi mamudu diko ala bɛ k'i lajarabi kɛ mais limaniya tɛ ka don e la i ka lajarabili kɔnɔna na e ko k'e ye silamɛ ye k'e b'a fɔ ashadu lahilaha ilala ashadu anna muhamadu rasululayi mamudu diko walahi e man kan tɛ ka ye nin jamakulu in cɛ la silamɛya ye dilanni de ye silamɛya ye an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ de silamɛya ye an n'an y'a tiɲɛtɔla ye an k'a dilan ɔ dilanni hakili tɛ e mamuru diko la tiɲɛni de hakili b'i la ɔ ni fana nana tiɲɛni fana ka di anw ye yan an ka tiɲɛ e ye mamuru diko ka di anw yɛrɛ fana ye dɛ depuis ala y'anw yɛrɛ da anw yɛrɛ t'a dɔn k'a bɛ ɲɛ cogo ma cogoya min na parce que i yɛrɛ ɲɛ bɛ IBK la a bɛ a bɛ fantanw dɛmɛ de ye mais IBK kɔni tiɲɛ yɛrɛ la hali n'a mɛnna fantanya la kɔni a ma mɛn kosɛbɛ o an b'a mɛn ko manden mansa den don e t'a tɔgɔ dɔn yan keyita manden mansa sunjata bɔnsɔn i y'a ye a bɛ tagalen saya don balo tɛ balo don saya yɛrɛ tɛ an k'an vazi ala ka vendredi don yira an na ɔ ni mali bɛɛ bɛ se ka kun aw bo dingɛ la maliden douze millions d'habitants n'o bɛ se bɛ se ka kun mamudu diko n'a ka pɔtu n'u bɛ se n' bɛ se ka bo dingɛ wa an bɛ se ka don aw bo dingɛ kɔnɔ an ka tagalen a y'aw bo dingɛ da la an b'an fɔ an bɛ don aw bo dingɛ kɔnɔ an bɛ tagalen n'an n'aw bo dingɛ kɔnɔ aw bo dingɛ bonyalen kojugu kan a y'aw jija a bɛ a bɛ gros fil de ɲini a a a bɛ miseli tɔni gaari tɔni de san n'an donna aw bo dingɛ kɔnɔ aw bo dingɛ ka bon kɛ aw b'aw bo aw b'aw bo dingɛ kala n'an ye a ye tagalen an bɛ k'aw kɔnɔ aw bɛ aw bɛ taa kudeta kɛ IBK la dɔrɔn aw b'aw bo dingɛ da yɛlɛ dɔrɔn an bɛ don aw bo dingɛ kɔnɔ dɔrɔn ka taga an da parce que n'anw ma taa an bila aw bo dingɛ kɔnɔ na dɔrɔn u bɛ na anw fana min kɛra IBK la o ɲɔgɔnna bɛ na k'anw na ɔ n'aw ye kudeta kɛ IBK la vendredi don aw b'aw jija k'aw gɛlɛya de k'aw bo dingɛ da yɛlɛ sisan sisan n'a y'aw bo dingɛ da yɛlɛ sisan an bɛ don aw bo dingɛ kɔnɔna na sisan dɔrɔn o y'anw anw yɛrɛ sauvelen et puis n'an tɔ ka sauver ka fara kan sisan a bɛ fɛɛrɛ min kɛ sisan kɛ aw bɛ

a mamudu diko n'i y'a da ye a da a dalafa ni mɔgɔ min ye dalanfa ye mamudu i b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ dalanfa in bolola la tiɲɛ yɛrɛ de t'i bolo la i tɛ se ka mɛn hɛrɛ la o parce que hɛrɛ donda t'i da la ni hɛrɛ ko k'a bɛ don e da la i bɛ to k'i da mɔsɔn de mais i bɛ da mɔsɔn in bila i bɛ da mɔsɔn in bila ba a bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ a y'aw ka coup d'état in a y'a kɛ dɛ nimisa kana bɔ a kɔfɛla la dɔrɔn parce que an ko fosi t'a la an ka bagabaga t'a la walayi a tan k'an bɛ bamakɔ kɔnɔna na a mana gan jamana mana gan cogo cogo la duguba kɔnɔna fosi tɛ se duguba kɔnɔ mɔgɔ ma walahi duguba kɔnɔ mɔgɔ e an bɛ kɛlɛ min na nord kɔnɔna na nin ye tantɔ na an ma tila olu la fɔlɔ an ma tila tubabuw la fɔlɔ kuma tɛ aw yɛrɛ minnu bɛ ka na de k'aw bɛ na le volontaire lama a ye na an bɛ yan o k'aw bɛ bɔ k'aw bɛ nord cɛtigɛ k'aw bɛ don bamakɔ da fɛ kɔni yɔrɔ ni coup d'état kɛra jamana kɔnɔna na ee aw bɛ ka taa burusi kɔnɔ mɔgɔ minnu ta burusi kɔnɔna dɛ k'olu bila olu ka manamanakan fɔ n'u ka kan tɔnpileni ninnu ye quoi e a la a masiba bɛɛ ye burusi kɔnɔ mɔgɔ de ta ye an badema minnu sigilen bɛ burusi kɔnɔna na kɛ ni coup d'état kɛra jamana kɔnɔ u bɛ taa aw minnu ta ka na le aw minnu tɛ a kun dɔn aw minnu ta y'a kulekan lamɛn ni a kola tiɲɛnima yɔrɔ ye kɛ e ye kudeta mana kɛ jamana kɔnɔna kɛ e ala sa da bɛ digi village kɔnɔ mɔgɔ de la ee dumuni m'anw bɔ bamakɔ kɔnɔna yɛrɛ la kuma tɛ k'an b'a ta ka taa an bɛ taa n'a ye village kɔnɔna na o yɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ transférer bamakɔ de kɔnɔ ka sɔrɔ ka village kɔnɔna ninnu sɔrɔ sɔrɔ ni a ye ɔ ni min y'a dɔn sisan sa ko i ni jamana wɛrɛ kɔni ko furancɛ dumuni b'aw ni ɲɔgɔn cɛ la ni jamana dumuni dɔ bɛ furancɛ b'a ɲɔgɔn cɛ aw bɛ kɔntina b'aw fɛ a bɛ na aw bɛ kudeta a b'a perepare mɛ minnu kɔni bɛ cɛmancɛ kɔni na kɔni a b'aw sen bɔ la de n'a m'aw sen bɔ la k'a ɲagama ye aw de ta ye paseke kudeta mana kɛ e burusi kɔnɔ mɔgɔ bɛ sɛgɛn dɛ e ɲinan yɛrɛ samiya ma ɲɛ samiya ji ma ɲɛ ɲɔw ma ɲɛ hali ni ɲɔw ɲɛna hali ni samiya ɲɛna baarakɛla bɛɛ bɔlen don mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ sɛnɛ kɛ burusi kɔnɔna la bi a bɛɛ bɔlen don an bɛ yɔrɔ min na komi an bɛ yɔrɔ min na komi bi ɲɔ de tun bɛ bɔ burusi kɔnɔna na ka na n'a ye duguba kɔnɔna la mɛ bi bi na

kɛlɛ in ko tɛ a b'an bɛɛ de arrange ni kɛlɛ ma kɛ setigi tɛ dɔn setigi a tɛ ka setigiya de ɲinini na maliyɛnden bɛɛ ko k'ale ye faama ye maliyɛnden bɛɛ ko k'ale ye kodɔnna ye maliyɛnden bɛɛ ko k'ale bɛ se k'a ɲɛnɛbɔ ɔ komi ɲɛmɔgɔ t'an na an bɛɛ de dun ye kodɔnna ye an bɛɛ de bɛ se k'a ɲɛnɛbɔ an bɛɛ de ye faama ye ɔ an bɛɛ ka taa an ka faamaya an bɛɛ ka taa an ka faamaya yira ne t'a fɔ ko a kana taga ɲɛ dɛ ne kɔni ko k'aw ka taga ɲɛ ni nimisa kɔni b'a kɔfɛla la mamuru diko i ka jama n'aw kɔni b'a dɔn ko n'aw ye kudeta in kɛ i bɛ k'a la ko nimisa b'a kɔfɛla la a bɛ se k'a dabila mɛ ni nimisa t'a kɔfɛla fo hɛrɛ de b'a kɔfɛla la a y'aw voisin an ka taga ɲɛ mɛ ne kɔni b'a dɔn caman b'a bo dun mali la camanba de b'a bo dun mali la parce que tubabu bɛ balo ni anw de ye tɔw bɛ balo ni anw minnu ye kɛ a caman bɛ sɔn ka bo dun mali territoire kɔnɔna na dɛ ɛ n ye waritigi ye n ye fantan ye aha faama ni fantan kɔni bɛɛ jamana mana chauffer kɔni o ye lahara kɛnɛ de ye sa bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini de sa nafolo b'i bolo la i b'a dun yɔrɔ jumɛn na n ye fantan a tɛ n bolo la i t'a sɔrɔ jumɛn na k'i b'a dun ɔ a dun kɛlɛ daminɛtɔla filɛ tantɔ na a bɛ ka daminɛ an bɛɛ ɲɛna dɛ mɔgɔ si tɛ min bɛ ka bɔ k'a y'a kɛ tantɔ a y'a bɔ tantɔ dun bɛɛ dun niyɔrɔ bɛ faso kuma na non ni aw dun y'a dɔn k'aw niyɔrɔ t'a la kɔni ko n'a bilenna tuma min na n'a sera saya ma kɔni ko saya y'an bɛɛ de jɛ ye quoi k'an bɛɛ de bɛna sa aw y'a to an bɛɛ ka sa min b'a fɔ ko diɲɛ ka wuli kɛ a tɛ wuli an si kɔ a y'a to an bɛɛ ka sa n'an bɛɛ sara sisan kɛ ɲɛnabɔli yɔrɔ b'a la tuguni y'o lahara ye lafiya de aw minnu y'a gɛrɛ a gɛrɛ sababu jugu diinɛma ma aw minnu y'a organiser ni nin bɔra aw sababu la aw tɛ fɔ Alahu subahana wataala kɔ Mamuru Diko ɛɛ Umaru Mariko ka kan ka kɛ e bolo exemple ye Umaru Mariko kɔrɔ min yɛrɛ tɛ Umaru Mariko la o nagasi bonbonsi jɛ n'o kunsigi jɛ de bɛ Umaru Mariko la parce que e 26 mars kɔnɔna na ale ye ekɔlidenw labɔ i b'a fɔ ale ma marifa ta ka marifa ci mɔgɔ la mɛ a ye mɔgɔ minnu na motiver k'a fɔ a ye bɔ a ye bɔ a ye bɔ aa caman sara a filɛ a filɛ tɔgɔ la dɛ a ye bɔ a ye bɔ umaru mariko ko mɔgɔw ma k'a ye bɔ waati min na n'a tun ko mɔgɔw ma k'a ye sabali a ye don so kɔnɔna na walayi ni min bɔra o ni tun tɛ bɔ ee 26 mars kɛra sɔrɔ anw ka dɔgɔn ee 91 a kɛra sɔrɔ an ka dɔgɔn sa mɛ ee a bɛ lakalali sini sɔgɔma dɛ hali sini sɔgɔma dɔ jeninen tulu ni tile bɔra o tulu bɛ bɔ dugukolo sanfɛla kan o jenina gitɔrɔn min sanfɛla hali sini sɔgɔma ni tile bɔra a jeniyɔrɔ a ma tunu fɔlɔ mali territoire kɔnɔna na mɔgɔ minnu jenina 26 mars kɔnɔ hali sini sɔgɔma u jenikɛ nɔ tulu a bɛ mali territoire kɔnɔna na ɔ n'a b'a fɛ tuguni an ka tulu kura fara minnu jenina n'a b'a fɛ an ka tulu kura fara o kan a ye na a ye na su de bɛ su lawajulu su de bɛ ɲɛnama lawajulu ɛɛ i ye karisa sacogo ye i ta bɛna kɛ i ta tɛna kɛ nin ye mɛ n'i y'o sacogo ye o bɛ adamaden bɛɛ laadi an ka taga ɲɛ an ka mali kɛ wuranda ye an ka mali kɛ burundi ye an ka kan ye tubabu kunu sigi an ka jamana kɔnɔna na musow bɛ kɛ musow bɛna taa sa aw cɛbakɔrɔ de tɛ kɛlɛ la ko aw cɛw de tɛ kɛlɛ la ko perezan ko wa anw faw anw fa minnu bɛ aw de tɛ ka ban aw de bannen tɛ ka bɛn kan kelen kan ko jamana eh, fɛngɛ k'aw ye cɛw ye aw ye cɛw ye aw ye cɛw ye ah! a ni musobakɔrɔw fana ni anw baw u bɛ anw yɛrɛ fana n'anw fana kɛra mali président ye don min na a b'a faamuya don o don kɔni na kɔni ko tiɲɛ yɛrɛ la kɔni k'an y'a depase k'an ma cɛya an ma an ma cɛya an ma an bila an cɛya pilasi yɔrɔ kɔnɔna na ee eh, Eh, so eh, fɛngɛ filɛ ne tantɔ jamana jumɛn de bɛ tantɔ de ni a jamana kɔnɔ ni pere ni muso y'a président ye mun ye muso kɛ président mun ye muso kɛ président ye a jamana kɔnɔna na parce que cɛw ma bɛn a la ni cɛw ma bɛn a la dɔrɔn tubabuw bɛ na dɔrɔn u b'anw muso dɔw choisi dɔrɔn anw bɛ sigi k'aw mara an n'an ka tafe o dun muso ka mara ka di sa la yii anw muso kɛlen ka fanga sɔrɔ an muso wanba ninnu he an bɛ tila an ka makiyaji n'an ka kale ninnu dali la kuma jumɛn k'an bɛ taga an da don aw ka discussion batari ninnu na ou bien ka taa an sigi aw kunko ninnu fɔli la kɔni e ala tant que n'an ka fond de teint ninnu ma ban an tɛ wuli o k'an tila k'an ka talon don an sen na ka tila tun k'an ka seni don an kan na k'an ka bukulu don an tulo la k'an ka barasilew don an tɛgɛ la e ala tile bɛ gan aw la sa tile bɛ gan aw kamalenkɔrɔ na aw minnu y'aw yɛrɛ kɛ cɛw ye kɛ n'aw bannen don ka bɛn a la kɛ e ala walayi aw minnu tɛ bɛn a la kɛ an musokɔrɔ an bɛ nalen an tɛna ale an yɛrɛ kɔ dɛ dɛ MINUSMA de bɛna pilasi di an ma ni MINUSMA ye pilasi d'an ma sa faransi min y'an kɔma ah, faransi min y'an kolonize kɛ faransi fana bɛna pilasiba di an ma ni faransi ye pilasiba d'an ma sisan sa e ala sa o bɛ to ka sanu dili d'an ma sa an bɛ to ka taga gosi dubayi n'an taara an ka sanu ninnu dilan dubayi an n'an ka jaman ninnu dilan dubayi an bɔtɔla sisan sa e ala sa an bɛ kɛ e ala sa princesse an bɛ traditionnel lamaga aw la n'an ka sanu ye o la tubabu bɛ taa n'aw ka sanu tɔ bɛɛ lajɛlen sa tiɲɛni min b'aw bolo la sa muso min bɛ kɛ présidente ye Mali territoire kɔnɔna sa o la sisan sa an b'an diya de sa an b'an voisin sisan sa a ye continuer an ka taga ni a ye n bɛna aw bila nin yɔrɔ in kɔnɔna na quoi n bɛ dugawu min kɛ n b'a fɔ ko Ala ka barika don Mali la Ayidara ko ko a n'a ka jamakulu k'u bɛna bɔ k'u bɛ taa dugawu kɛ vendredi don Ala ka dugawu jaabi an ye ala deli ni arajaba barika ye an ye ala deli n'a ka setigiya ye masa aramani ale de ye koba kɛ arajaba in kɔnɔna na ni ala ma baasi kɛ mercredi don o ye sini n'o ye sini ye o ye don belebeleba ye anw silamɛw bolola la an ye ala deli n'a ka alaya gundo ye an ye ala deli n'a ka alaya barika ye an ye ala deli ni danfɛn tɛ tɔgɔ min dɔn mɔgɔ o mɔgɔ bilalen don mali la mɔgɔ o mɔgɔ ka ŋaniya juguya de ye mali ye ko mali tɛ taga ɲɛ ko fo ka fitinɛ don maliyɛnw na ko fo ka maliyɛnw tɔɔrɔ an y'a ɲini masa aramani fɛ a ka ko d'i ma min bɛ se k'i ɲina mali cɛman ni mali musoman kɔ fo n'a sɔrɔ anw ma wolo furu kɔnɔna na dɛ fo n'a sɔrɔ anw faw ma wolo furu kɔnɔna na fo n'a sɔrɔ anw baw ma wolo furu kɔnɔna na fo n'a sɔrɔ anw mɔkɛw ma wolo furu kɔnɔna na ni furu de b'anw fɛ mali kɔnɔna na furu de y'anw kɛ kelen ye n'i ye finman faga mali la o bɛ taa bɛn jɛman dɔ den ma n'i ye jɛman den faga mali la o bɛ taa bɛn finman dɔ den ma n'o de ye tiɲɛ ye furu de ye anw don ɲɔgɔn kɔnɔ n'an y'a ɲini ala subahana watala fɛ aw fɛn fɛn ta ye terejuguya ye maliko in na aw minnu ta ye fɛnko ye ni maliko tɛ an y'a ɲini masa ramani fɛ a ka masiba bɛɛ jigin aw n'aw bɔnna n'aw bɔkolo bɛɛ lajɛlen kan an ye ala deli arajaba bonya n'a barika kama ala ka mali kɔrɔta ala ka kɔrɔta di mali ma maliyɛn bɛ diɲɛ yɔrɔ la ala k'an bɛɛ kɔrɔta ala k'an bɛɛ kɛ kelen ye ɲamɔden ninnu ala ka hakilina ɲuman di aw yɛrɛ ma kuwa parce que aw hakili tiɲɛnen de don kuwa aw hakili bolilen de don kuwa ɔ n yɛrɛ tun bɛ fɛ ka taga dɔw

i ka alikuranɛ bɔ i ka vi la jɛnɛ sogodogo alikuranɛ min b'i bolo tulonkɛfɛn tɛ dɛ n'i tɛ ala bato n'i tɛ ala fɛ ala bɛ bato ni fɛn min ye olu to yen n'i tɛ kereciyɛn ye kereciyɛnw ka bibulu a to yen n'i tɛ silamɛ ye silamɛw ka alikuranɛ a to yen a to yen jɛnɛ sogodogo n'i ma alikuranɛ bɔ i ka i ka kɛta la e jɛnɛ sogodogo alikuranɛ min b'i bolo tan i fa kumakan t'a kɔnɔna na i ba kumakan t'a kɔnɔna na wa i dalen bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la diɲɛ dugumakolo sanfɛla kan a si den kelen kumakan tɛ alikuranɛ kɔnɔna na jɛnɛ sogodogo jɛnɛ sogodogo jɛnɛ mɔgɔ tɛ alikuranɛ minɛ k'i panpan ni alikuranɛ hali ni mɔgɔ bɛ alikuranɛ kalan alikuranɛ yɛrɛ hali a tɛ da sen sanfɛla kan k'a kalan tellement que bonya ni barika min bɛ alikuranɛ la alikuranɛ bɛ da fɛn dɔ de sanfɛla kan k'a kalan alikuranɛ to yen dɛ i komi i yɛrɛ ko k'i ye kafiri de i ye kafiri den de ye i bɔra kafiriya i wolola kafiriya in de kɔnɔna na wa i yɛrɛ ko k'i bɛ sa kafiriya in kɔnɔna na bɔn i ka kafiriya in o t'anw ɲɛsira la mɛ n'i bɛ ka maga alikuranɛ la alikuranɛ bɔ i ka kɛta la alikuranɛ de bɛ adamaden bila tilegan direde fɛ jɛnɛ sogodogo kɛ i bɛ fini bila i yɛrɛ la bilacogo tɛ don a la bɔn i dun filɛ ne tantɔ e filɛ tantɔ e bɛ malo n'i bolodenw yɛrɛ k'a jira anw na n'i bolo bɛ bɔ sisan kɛ i bɛ to k'i bolo da tabali la i bɛ to k'i bolo ni kɛ tantɔ i bɛ to k'i yɛrɛ i kɔni i bɛ malo n'i bolodenw ye kuwa a tɛ se ka jira kuwa i bolodenw ninnu a tɛ se ka jira ɔ o ye bolo dɔgɔnin ye e bɛ ka maloya ne bɔ e bobara kɔrɔla ninnu filɛ tantɔ jɛnɛ sogodogo olu bɛ sɔn ka kɛ finmanba kirikiri ye dɛ e ka to ka fini bila k'i b'o yira anw na sisan jɛnɛ sogodogo jɛnɛ sogodogo o y'anw satɔla de ye sisan sa an tɛ fɛ k'i bobara finmanba ye k'o fara i tɛgɛ dɔgɔnin ni sen dɔgɔnin ninnu kan jɛnɛ sogodogo jɛnɛ sogodogo kɛ ala kama kuranɛ bɔ i ka vi la kana alikuranɛ ta alikuranɛ bɔ i ka diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de la alikuranɛ tɛ ta koden na dɛ alikuranɛ bɛ ta ko belebele a bɛ ta ko belebele de la kuwa mɔgɔ bɛ alikuranɛ ta k'i kali a la ni ko bɛɛ de kɛra i la min nkalon min tigɛla ka da i la nkalon min ni tiɲɛ bolo i bɛ alikuranɛ ta k'i kali a la n'i y'i kali a kan i b'a bila mɛ alikuranɛ tɛ bugɔ bugɔ dɛ i bɛ i bɛ kuma tantɔ i bɛ yɛrɛkɛ yɛrɛkɛ tantɔ i bɛ ka alikuranɛ layɛrɛyɛrɛ k'i ka manamana denyakan min fɔ tantɔ ni ala ko k'a b'i layɛrɛyɛrɛ o cogo la kɛ jɛnɛ sogo kɛ non i bɛ fini bila n bɛna aw bila yan kuwa i saraka den wololen